Welcome to Nyasa Extreme News. Zomvetsa chisoni kuti dziko loti nthaka ndi yabwinobwino tili ndi mitsinje yabwinobwino, madzi ochuluka. Komabe mu Africa muno timatengedwa kuti ndife anthu osaukitsitsa kwambiri ndipo aliyense mu Africa muno komanso padziko lapansi pano amadziwa ngati pali dziko losauka ndi dziko limeneli la Malawi. Takhalani pompa kuti mumve kuti. banki yaikulu ya mu Africa yalemba zotani zokhudza dziko lathu limeneli?
kuti nkhani yagona lero pano ndi nkhani ya katangale imene tikukambirana mamawa uno, ndi nkhani ya katangale. Nkhani ya katangale imeneyi yabwera kapena kuti mkumano uno wa atolankhani wabwera pa zifukwa ziwiri. Ndisanapite pa mauthenga amene tipasawo, iyi ndi newspaper ya Nation ya weekend ndi pa samba la za malonda news imeneyi inasindikizidwa Saturday dzana pali nkhani akunena kuti AfDB ranks Malawi Africa's fourth poorest nation. Nkhaniyi yabwera mkati kati mwina chifukwa choti ndiyokhuza za malonda koma ndi nkhani yofunikira kwambiri ikanakhala pa samba loyambirira komanso ikanalembedwa mu Chichewa komanso tikanapempha amene muli ndi ukadaulo wothandauzira muyipange VN Amalawi amve. Akunena kuti Banki lalikulu la muno mu Africa lapanga kauniuni, kafukufuku wawo, ndipo wapeza kuti mwa maiko 55 a mu Africa muno, Malawi ali pa 51 ngati si pa 50, 51. kusauka kwambiri. Tikayamba pansi, maiko osauka kwambiri mu Africa muno pali South Sudan, dziko lomalizira limenelo, namba 55. Ah, tikakwerapo pang'ono pa namba 54 pali DRC, tikakwera pang'ono pa namba 53 pali Mozambique, Ife tikubwera pambuyo pa Mozambique. Ndiye maiko amene atatuwo amene mukudziwa bwino, South Sudan, kuli nkhondo, ku DRC chiyambire sikunakhale mtendere, ku Mozambique kunali nkhondo imene inayamba 1975 inatha cha m'ma cha after 25 years akumenyana. Mukapita malire a Mozambique ndi Malawi cha ku Thyolo uko eh, mukamapita cha ku Chipo muona kunali town imene town amati ya Maya eh pano pamangooneka mabwinja kunali malo opangira mphamvu za magetsi amene paja anaphwasula kusonyeza kuti ngati dziko la Mozambique likupezeka mu gulu ili nchifukwa chokuti kunali nkhondo pamene dziko la Malawi chiyambire silinakhalepo pa nkhondo mmene timakambirana nkhani za mfuti kumakambirana nkhani za phazi ndimaganiza ngati kuti nkhani iyiyi timayenekanso tiyikambirane kwa basi ni nkhani yomvesa chisoni kwambiri kuti dziko limene silinakhalepo pa nkhondo lerolo umboni wogwirika awa ndi African Development Bank sikuti angozuka ayi nkunena kuti dziko lathu ndi losauka namba 4 mu Africa muno zaka zingapo zapitazo dziko losauka kwambiri mu Africa muno uh, linali Burundi koma mwaona kuti atiposa chifukwa chani anazindikira mavuto awo vuto la Burundilo linali katangale Anthu ambiri anaikidwa mmatumba mwa anthu ndiye anazindikira analisintha panopa atiposa Burundi ndiye ndimanena kuti iyi ndi nkhani yoti mmalawi wina aliyense amene mutu wake umagwira kuyeneka kukwiya nayo ndifake ndikupemphani kuti nkhaniyi ipangidwe vn amalawi ayimvesese kona iliyonse kunena kuti ati apanga mayere mu africa muno ndife pa namba 4 kusauka kwambiri Ndiye zandikumbutsa nthawi ina yake tinali ndi abwana Chakwera amanyadira kuti iwo ndi chairman wa president wa anthu osauka. Lero pabwera boma lina nkhani yosauka ija ma degree tikulandirabe. Maulemu tikulandirabe chifukwa cha kusauka. Izi zikubwera pamene patangopita miyezi iwiri mwezi wap- wapitawo World Bank Idachenjezanso kuti ngati simusintha zinthu zanu a Malawi inu, dziko lanuli lifika pomvetsa chisoni. Nchifukwa chake lero tabwera pano. Ndiye uthenga umene ndabwera nawo ndi uwu muumvetse. Anthu akudabwa. Sitinabweretu kuyamba limene bizinesi yathu eti. Uwu ndi uthenga umene atipatsa a Malawi kuti a Namiwa timakudalirani. Mukanene. simumaopa kodi nanga tiziopa tiziopa yani poti timavota ndife komanso timalipira misonkho ndife ndi anthu taavotera taika pa mpando azitiopsezanso ife tomwe ayi ndifake ife sitimaopa timangonenapo akuti anthu akudabwa kunena kuti akayang'anisisa achitetezo aku nyumba yachifumu amene profesa arthur peter mutharika wakhala nawo Atangobwera kumene m'Malawi muno ali nduna kuzakhala president term yoyambirira aah ndikuzapita ku page house achitetezo amenewo kunyumba zachifumu athamangisidwa apite kutali ndiye nkhani yachitetezo imafunika anthu oti uzawakhulupirira ndiye anthu akudabwa kuti chikuchitika ndichani? kuwathamangitsa anthu amene akhala akukhala pafupi ndi president professor Arthur Peter Mutharika kwa nthawi yaitali. Chikuchitika ndi chani ku nyumba ya chifumuko? Mufuna muzitani? Ndi funso limenelo limene anthu akufunsa, anthu akudabwa. Now anthu akufunsa kuti how safe is the president popeza kuti anthu amene akhala naye nthawi yaitali, anthu amene amawadalira achotsedwa ku nyumba za chifumu. Kodi chiganizo chimenechi wapanga ndani? Kuonjezera pa kudabwapo, Anthu akudabwanso kuti anthu angapo andiyimbira foni, a Namiwa mufufuze nkhaniyi, akumati kuti ukakumana ndi president mu one on one, isanathe 30 minutes zithunzi zikutuluka. Koma mu room mo munali anthu awiri ndi president palibe anali ndi foni, ukamapita kukumana ndi president sutenga foni. Zithunzi zikutuluka zimachoka kuti? Komanso anthu ena akumanena zonse zimene mwakambirana ndi president. Chikuchitika ndi chani? Ndiye zinthu ziwiri izi ndi za serious kwambiri tikufuna mayankho immediately kuti chikuchitika ndi chani and zonsezi zikumapereka funso kuti how sec how secure is our president so anthu amene mukuyang'anira chitetezo cha president nkhani ndi imeneyi amalawi kunjako akuona ali ndi mafunso akufuna mayankho zikomo kwambiri uh, monga mwa nthawi zonse paja timayamba choncho kupereka mauthenga kwa amalawi ndiye uthenga umene uh, wafika mmalo moti mukwiye mmalo moti mukwiye mungozisakaso mungofufuza kuti kodi zimene ndikunenazi ndi zoona kapena zaboza ndibwereze kuti anthu akudabwa kunena kuti anthu amene akhala ndi president professor arthur peter mutharika pafupi kwa nthawi yayitali pa nkhani ya chitetezo ku nyumba zachifumu amwazidwa mwazidwa kulibe kuonjezera pamenepo anthu akakumana ndi mtsogoleri wa dziko lino kumapezeka kuti 30 minutes later mwaoneka muzithunzi ha ah, munakakumana ndi president munakayankhula zakuti president anakuyankhani zakuti ndiye anthu akudabwa kuti kuti chikuchitika ndi chani because kuli ma meeting ena amakhala highly confidential president ndi munthu uja simukhalanso munthu wina ndiye zingatheke bwanji kuti munthu wina oti munalibe mmeeting muja akadziwe zomwe zakambidwa mmeeting so these are serious matters amalawi akufuna mayankho immediately

that it is dated today. This is the whole reason why we are here this morning. Ndimafotokoza kunena kuti kalata imene amawerenga Gomezani Nkhoma ndi ya chaka chatha. Tidayitulusa chaka chatha koma kalata imeneyi mukayiwerenga chikalata chimenechi mukachiwerenga lero chikukhala ngati kuti uh, chalembedwa siku la lero nthawi imeneyo timanena kuti boma la achakwera la mcp lakwanisa kukhazika chete bungwe la acb lakwanisa kukhali- kukhazika chete financial intelligence authority uh, zidafika mpakana poti boma lawo lidamanga mayi martha chizuma amene nthawi imene ntchito yawo inali kulimbana n'katangale lero pano ndikuyankhula pano amalawi sakudziwa kuti kodi ku acb mtsogoleri ndi ndani sakudziwa kuti kodi acb yo ilipo kapena palibe lero nduna za boma zikungogawana ndalama lero kuba kwafika popanda popangi pochititsa manyazi anthu akudabwa kuti kodi ikulamula pano ndi mcp yomwe ija kapena ndi dpp nanga kusintha kuja kuli pati anthu ena akunena kuti mumve izi amalawi kuti atsogoleri andalewa timawakonda amalawife koma iwo satikonda fakanakhala kuti amatikonda bwezi boma ilili litayesetsa ku nkhani yakatangale chifukwa tanena kuti kalata iyi tidalemba koma munthawi imeneyo tinkakhazikitsa ntchito yonena kuti aliyense amene amagwira ntchito ya boma Tizimulembera kalata n'kumuitana kuti afotokoze za chuma chimene ali nacho ndi ndalama zimene amalandira. Mu nthawi imeneyo tidalembera kalata nduna ya zachuma a Simplex Chithyola Banda komanso anduna a zamaboma ang'ono olemekezeka a Richard Chimwendo Banda kuti abwere afotokoze chuma chimene adali nacho nthawi imeneyo ndi zimene ah, amapeza sadabwere. pa zifukwa zawo koma popeza kuti ntchito imene tinayikhazikitsa bwalo limene tinalikhazikitsa uh, the people power forum linali ngati bwalo lonena kuti chifukwa kuti acb kulibe F, eh, fia kulibe anthu amene akumangidwa akungomangidwa akuba nkhuku akuotchedwa ndi anthu amene aba nkhuku anthu oba mabiliyoni tikumaombera m'manja ndiye pamafunikabe pakhale njira yoti tizilimbana n'katangale n'chifukwa chake tinalemba tinalemba kalata imeneyo lero tabwera pano Ntchito imeneyi tikuipitiriza. Talembera kalata ngati yomweyi nduna ya za malo, olemekezeka a Chimwemwe Chipungu, kuti abwere afotokoze za zimene ali nazo ndi kumene zachokera. Chatsitsa dzaye kuti njovu ithyoke mnyanga ndi zinthu ziwiri, 1 Pa masamba a mchezo pakuyenda nkhani yonena kuti ku ADL uko ku Lumbadzi Anthu akuluakulu a boma amphamvu zawo agawana mapuloti. a Mmodzi mwa anthu amene atchulidwa kumeneko ndi wolemekezeka a Norman Paulos Chisale, amene ndi wachitetezo wamkulu wa President Professor Peter Mutharika. Ameneyo kapena kuti bodyguard zimveke bwino. A Chisalewo ndi wachiwirinso kwa nduna yachitetezo cha m'dziko. A Chisale omwewo ndi phungu kwawo ku Ntcheu, a Chisale omwewo ndi wamkulu wa achinyamata mu chipani cha dpp, ma udindo 4 kwa munthu mmodzi nthawi imodzi. Ndiyeno titaafunsa, mwamwayi a Chisale ndi munthu wozichepesa kupatula kuti ali ndi ma udindo 4 koma ndi munthu wozichepesa. Titatenga zimene amalemba pa masamba a mchezozo nkuwatumizira anaimba foni. ndiye amanenadi kuti ndizoona ndiliko ndi plot koma ndi imodzi koma titawauza kuti tifuna tiwalembere kalata anati ayi musanandilembere kalata mupite kaye ku adl mukafuse kunena kuti kodi ndi anthu angati amene alandira mapuloti amenewa ndiye popeza bungwe la sidedi silimangothamangira zinthu bungwe la sidedi ndi bungwe e, la ulemu wake timamvesera Ndiyeno lero kalata imene tili pano ndi a Chimwemwe Chipungu okha. Koma makalatawa amayenera kukhala awiri, a Chimwemwe Chipungu ndi a Norman Paulos Chisale. Koma chifukwa choti a Chisale apempha kuti tikaone kaye ku ADL kuti kuli zotani ndiye tamva tidikira ndiye pano tili ndi kalata imene talembera ku ADL. Comrade Francis Mazinga, tawerengani kalata imeneyi. Ndinanena kuti lero kulibe statement ndi siku la makalata.

If you have nothing to hide, the letter was written and signed by Sylvester Namiwa, Executive Director of CDEDI. Thank you very much, uh, comrade, uh, for reading that letter. ndingowombera mkota zimene amawerenga mu chingerezi kalata imeneyi kalata iyi yapita kwa mkulu wa Uh, nthambi ya boma imene imayang'anira zipata za ndege amenewa ndi azione themba tikuwapempha kuti abwerese poyera mauthenga ofunikira mukuziwa kuti limodzi mwa malamulo mdziko muno ndionesesa kuti nzika zikafuna nzika zikafuna mauthenga amene ali ndi adindo eh, adindowo akuyeneka kupereka ndiye kalata imeneyi yakaperekedwa kale tikuwapempha mayi zione themba kuti abwere poyera anene anthu amene akhala akulandira kapena kuti akugula malo ku adl ku lumbazi eh, kuchokera pa 1 okotobala mu chaka cha 2025 kuzafika pa 25 julayi 2026 chasisa zaye kuti njovu ichoke nyanga nchonena kuti zaziwika kuti anthu amphamvu kwambiri mu boma la dpp agawana malo a adl ku Lumbadzi. Kumeneko akumangapo zofuna zawo za kumtima kwawo. Ndiyeno ah, titaafunsa amodzi mwa amene akutchulidwa ananena kuti iyayi, musanandilembere kalata muitanise kaye listi ya anthu amene ali kumeneko. Ndiyeno kalatayo nayi, tailemba, takaipereka, ah, ngati sanailandire mayi Thembawo ndiye kuti uthenga ndi umenewu kuchokera ah, pano pa msonkhano wa atolankhani e, kuonjezera pa ndandanda wa anthu amene akhala akupatsidwa malowa timafuna apotiyankha mayi Zione Themba atipase newspaper ngati umboni umene uh, ADL idalengeza kuti Amalawi kuno kuli malo Amene mukuwafuna funsani malowo mtengo wake nawo chifukwa katundu aliyense wa boma simmagulisana kuuzana ee kuchipinda kapena kumbali mmanena mmayeneka mulengeze poyera kuti aliyense amene ali nkuthekera akhale nmwayi zinthu za boma amapanga poyera zinthu za boma palibe chi ambwana zinthu za boma palibe kuti awa ndi amwana mayi Ah, chinthu chichina tifuna abwerese poyera zokambirana zimene zidachitika ndi board muziwe kuti nthambi iliyonse ya boma imakhala ndi board imene imayang'anira anthu amene amagwira ntchito siku ndi siku ndiye tifuna mfundo kapena kuti ma minutes amene board ya ADL idakumana nkukambisana kuti o tili ndi malo tiye tigulise kwa Amalawi tikufuna ma minutes amenewo atipase komanso atiwuze kuti kodi ah, pati kuzafika lero ADL yapeza ndalama zingati kuchokera ku mapuloti amene agulisa ndipo agulisa mapuloti angati. Pomaliza kwenikweni tikudziwa kuti ADL inali ndi, pamene amayikhazikisa, inali ndi cholinga chimene amayeneka kuti apange, master plan. Tifuna master plan tiyiwone kuti kodi master plan imeneyi idasintha kuti kupezeke malo oti azigulisa? Ngati yasinthidwa ndiye tione ma minutes amene board inakhala pansi kapena technical working committee inakhala pansi ndikugwirizana kuti tiyeni tisinthe apapa mmalo moti tiyikepo ichi ndiye tiyikepo uh, tigulise malowa kwa anthu. E, kalata imeneyi ikuyamba pa zimene adayankhula mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika akulumbisa nduna zake za boma ku Sanjika adanena kuti boma si sadaka bwa boma si phwando ndalama za boma musamangogawana ndiye tikukhulupirira kuti ankanena kuti nkhani zake ngati zimenezi kuti akuluakulu a boma asamagawane zinthu za boma koma zikumveka kuti anthu agawana malo ku Lumbadzi mwamwayi uh, a Chisale avomereza kuti agulako ploti imodzi pa zimene tinayankhulana ndiye tikuyankhula ndi a Chisalewa sikuti tinakukamba nkhani yokhayi tinakambanso nkhani yonena kuti zikuoneka kuti ku constituency kwawo akumba kale mijigo 200 nde anthu akapanga masamu akuti panopa mjigo umodzi ukuyeneka kukhala 8 million kapena kupitilirapo ndiye mukapanga masamu mijigo 200 ndikupanga mjigo umodzi kuti tiyitchipise ikhale pa 8 million mupeza kuti ndi pafupifupi 1.6 billion kuonjezera pamenepo a Chisalewa agawanso njinga kumeneko anavomereza ananena kuti apereka kwa magulupu 9 uh, kwa TA makwangwala kwa champiti apereka magulupu 7 ndiye tikamalembera kalata ngati mene alembera chipungu zimene zikhalamo chifukwa chani ndikunena izi ena adzinena kuti aa nduna zilipo 30 chakuti chifukwa chani mwangosankha chipungu yekha sinasankha chipungu yekha mmene timayamba ntchito yemwe april Mu nthawi ya ulamuliro wa mcp tidasankha nduna ziwiri, leronso tasankha nduna ziwiri, a Chimwemwe Chipungu nduna ya za malo ndi a Norman Chisale. Koma kalata ya Norman Chisale palibe chifukwa tikudikira zotsatira za ku ACB zimene atipatse ndi a Zione Ntaba. Ndipo tikukhulupirira kuti tikamamaliza press briefing, a Zione Ntaba akonza meeting kumene akatipatse zimene tikufunazi. Ino ndi democracy. Democracy anthu samapanga zinthu mobisa amapanga poyera. Anthu akumapanga mobisa amenewo akususana ndi uh, ulamuliro wa democracy. Ndiyeno uh, pa mauthenga paja pabweranso uthenga wina sorry tisanapite kuwerenga kalata yi akuti amalawi akudabwa adzidzimuka amva kuti lero kuli cabinet meeting koma chodabwisa nchonena kuti president professor arthur peter mutharika ali ku blantyre koma cabinet ikuchitikira ku lilongwe kuno chodabwisa chachiwiri a vice president dr jane ansah sadayitanidwe cabinet meeting yo akapanga chair ndi a second vice president a enock kanzingeni ndiye anthu akudabwa anthu amaganiza ngati kuti ngati a president atanganidwa amene atapange delegate dr jane ansah kuti akapange chair cabinet koma Tinayesera kuti ndiyankhule ndi a Justin Saidi amene ndi mlembi wamkulu wa nduna sizikutheka. Koma ndimati ndinene pano kuti Amalawi akudabwa kuti kodi chikuchitika ndi chani? Lamulo limene mukugwiritsa ntchito ndi lotani? Nditatero mundilole ndipite ku uh, the business of the day. I have two letters here. I'll read both of them. Thereafter, I'll make an attempt to present the same

you are a public officer hence accountability to the general public at any given opportunity is a must yours faithfully sylvester namiwa signed kalata imene ili mchingerezi koma mongoomba nkota talembera anduna azamalo mdziko muno olemekezeka a chimwemwe chipungu owakonda amaonjezerapo pakatipo kuti mazabuka tikuwapempha kunena kuti abwere poyera awuze mtundu wa malawi mmene akugwirira ntchito kuchokera mu januwale kuzafika pano amalawi akuyeneka kukumbukira kunena kuti pa 13 ngati si pa 14 januwale nduna zitatu za boma nduna yachitetezo cha mdziko a peter mukhito nduna yofalitsa nkhani a shadric namalomba ndi a Chimwemwe Chipungu komanso kuphatikizapo nduna ya maboma ang'ono olemekezeka Dr Ben Malunga Phiri adachititsa msonkhano wa atolankhani kumeneko adapereka masiku 14 kwa anthu onse amene amakhala malo oti anachita kulanda kuti achoke apo ayi amangidwa komanso olemekezeka a chimwemwe chipungu amene poyambirira adasankhidwa ngati nduna yachitetezo cha mdziko adabwera ku unduna wa zamalo adapereka adayankhula ndi times television ndi a brian banda kumene adatsindika kunena kuti anthu kunjaku akudziwa ndipo akuwuona unduna umenewu kuti ndi kuchimake kumene katangale wamanga nthenje ku nkhani ya malo koma iwowo mkulukuta moyo wawasankha kunena kuti akasinthe zimenezi lero tikuyankhula pano kuli nkhani zimene zikuzungula takamba kale za kulumbazi kuti anthu angogawana malo kuli nkhani kunena kuti ku unduna umenewu akupereka malo koma kwa amwenye okhaokha uh, ndiyeno popeza mziko muno muli malamulo komanso democracy imapanga zinthu poyera ife a CDEDI molingana ndi chikonzero chathu chonena kuti amalawi azikhala ndi mauthenga tawalembera kalata imeneyi kugwiritsa ntchito lamulo lija la access to information kuti anene kuti kodi Ndi anthu angati amene anamangidwa itatha 14 days anapereka masiku 14 anapereka aja? Chinthu chachiwiri adanena kuti akhazikitsa ntchito ya kauniuni kuti aone kuti kuti ku area 3 nkhani ya malo ikuyenda bwanji? Malo awa malo aliwonse aoneke kuti mwini wake ndani, adapatsidwa pa chifukwa chani, akugwiritsa ntchito yanji? Timafuna auze mtundu wa Amalawi kuti ntchito imeneyo ku area 3 ndi ku area 10 yayenda bwanji? chinthu chachitatu abwerese poyera ndandanda wa anthu onse amene apasidwa malo kuchokera ku unduna wa zamalo mu nthawi imene iwo akhala nduna ya zamalo kuyambira pa 12 january 2026 kuzafika pa 24 july 2026 komanso tifuna abwere poyera andunawa auze mtundu wa amalawi e, ngati kuti anthu amene apasa malowa amaziwana nawo ndi achibale awo kapena pali maubale ena kapena amachita nawo limodzi malonda. Chinthu china nchonena kuti tikufuna anduna amenewa abwere poyera auze mtundu wa Malawi ngati alandirako mphatso ina iliyonse pa nthawi imene akhala pa mpando umenewo komanso ngati akana kuti ena ake amafuna awapatse chinthu chinthu chija iwo nkuchikana. Popeza kuti akulu amenewa. adayankhulapo pa Times Exclusive, adayankhulapo pa msonkhano wa atolankhani komanso anayankhulapo mpulogalamu ija ya Kulinji tsiku limene mwa mwayi inenso ndinali nawo mpulogalamu yomweyo, adanena kuti anthu akuwaona ngati kuti ndi akatangale komanso anthu akuona ngati undunawu ngwakatangale. Timaganiza kuti eh, nthawi yakwana kuti abwere poyera anene kuti mu miyezi 6 imene akhala pampando ngati nduna kodi chithunzithu choti unduna wa zamalo kuli katangale wa nyoo kodi nkhani imeneyi ili pati katangale watha akuchepa kapena akunkirankira zimenezo iwowo ayankhule e, kumtundu wa malawi popeza nkhani adayiyamba ndiye mwina anthu mwanena kuti mwina amenewatu mungodana nawo ayi sitikudana nawo nkhani ili pano ndi yonena kuti adindo amagwiritsa ntchito mphamvu zanu inu ndi ine mphamvu zimene tinabwereka Nde aliyense amene akugwira ntchito mu public office aziyembekeza kufunsidwa mafunso. Kalata yomaliza mamawa uno ikupitanso kwa a Chipungu omwewo. Tikuwaitana mundondomeko ija tinakonza, tidayamba mu nthawi ya Chakwera ija kunena kuti chifukwa chokuti panopa acb kuli zii, ngati munamvako mwina ndi inu. financial intelligence authority kuli zii nde nthambi za boma zikakhala chete zimakhala ngati apereka danga kwa anthu kuti abe mmene angaberemo koma constitution ya dziko lino imapereka mphamvu kwa anthu kunena kuti anthu amene akugwiritsa ntchito ndalama zathu tiziwafunsa mafunso ndiye lero mu the people power forum tikuwayitana olemekezeka a Chimwemwe Chipungu kuti akafotokoze za zinthu zimene ali nazo ndi kumene kwachokera ndalama zake